deeje igbo bụ igbo ndị mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu wee na-asị nke onye chiri nya zere anyị agbakọkwana ọzọ n'obi obi nwanne ndị igbo Global Cultural Movement Foundation ebe a na-ekwu maka omenala igbo na ọdịnala igbo ebe a na-ekwu maka njikọ nke ụmụ igbo n'ụwa niile ife a ga-eme ka ụmụ igbo marakwa na ofu nne na ofu nna bụ ikere anyị niile dịka unu si wee mara na ụbọsị tata ọ bụ oge a kara aka anyị nwere ihe a na-akpọ emergency eh, gathering anyị na-anabata nwanne anyị nwoke bụ eh, eh, Justice Ozobi ya bụ onye nke gbara mbọ wepụta oge ya niile sị na ọ ga-agba mbọ wee fụ na igbo youth niile nọ n'ụwa niile bịakọtara ọnụ ka a mara ihe a ga-eme mgbada ka a sụọrọ ya nri na nya bụ ife anyị na-eme n'ala igbo ọ dịzie ka anyị nwa adịzi ndụ na-esi mmụọ mmụọ na igbo youth n'ụwa niile ga-abịakọta ọnụ n'otu ezinụlọ n'otu umbrella e wee mara ife a ga-eme ka anyị nwekwa ndị na-ekwuru ala igbo anyị ya bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ a na-akpọ eh, Justice Ozobi ọ ga-esonyere anyị n'oge na-adịghị anya ka ọ bịa ka ọ gwa anyị ya bụ ihe nya na ndị otu anyị wepụtakwara onwe ha n'ala Igbo ka ha wee mara ife a ga-eme ka e dozie ala Igbo ka ife niile anyị na-etikwanụ mkpu ya n'oge gara aga ka nya bụ ife bụrụkwa ife ga-abịa na mmezu dị ka ịrụ ụzọ anyị ka a na-agakwu ya aga dị ka ime ka ọkụ dịkwa na be anyị ka ọ na-enwu enwu dịka mmiri na-agbakwa na-agbagokwa n'enu ebe ndị be anyị bicha maka na afụfụ nke anyị na-ata mana anyị nwere ife niile anyị ga-eji dozie ala Igbo ọ nya ka ụmụnne anyị bụ ụmụ ikorobịa na agbọghọbịa ji wee mapụta sị na nke a na ya agaghị anọzi n'ụnọ ewu ana-anwụ n'ọgbụrị so dịka unu si wee marụkwanụ afa m afa m ka bụkwa nwanne unu nwoke bụ Ugwu Okechukwu obi nwanne nke ndị Igbo ana m ejere igbo niile ozi ime ka ha mata ya bụ ife ha kwesịrị ịmata wee wee bịakọta ọnụ wee dozie ala igbo ka ọ dịkwa ka o kwesịrị isi wee dị ana m ekene unu dịka anyị na-aba na ya bụ ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa ana m asị ka m nabata ụmụnne m bụ ndị anyị na ha yiri wee bịa sị ka anyị tinye ọnụ n'okwu ka anyị mara ka anyị ga-esi wee wee gaa na ya bụ njem ndị niile nabatara n'ụbọchị taa ha kọwapụcha onwe ha anyị ga na-agba nwanne anyị nwoke a bụ ajụjụ ọnụ nwanne anyị nwoke a bụ Justice Ozobi ajụjụ ọnụ anyị gbazie ajụjụ ọnụ anyị amadugodu ka ha si wee kwado maka na ya bụ ife na-eme n'ala Igbo onye ọbụla amadugo nke ọ bụ mana anyị agaha na-ekwuzi okwu na social media na anyị ga na-ebutere unu nke na-emenụ n'ala Igbo maka na anyị nwa bụ youth ga-edozinwu ala Igbo anyị without ndị ọchịchị bụ ndị na-achịgbu ndị be anyị ee